limeneli ndi dziko losausa kwambiri pamene ulendo ukuyandikira kufika kumapeto a dongosolo la nthawi ya pansi pano ulendo ukufika kovuta kwambiri ana a mulungu kumbukirani zimene tinalongosola zakutsogolo kwa nthawi imene tikukhala ino pamene timaona zochitika zosiyanasiyana ngati masomphenya zina ngati zongonenera zina zooneka ngati tangowerenga zina zongooneka ngati tangopeka kufotokoza za nyengo yakumapeto ya nthawi imene tikukhalayi tidafotokozera mozama tsiku lina kunena za magulu amene amalemba ntchito anyamata athu amene akuyimba mukumbukira bwino tidanena kuti magulupu amenewa amatenga nsembe ku anthu amapatsa ma 1 miliyoniwo akamalowa koma amatengako nsembe nsembezi zimafunika pa gulu osati payekha payekha ndiye ukalowa nawo kabungwe kameneko ndiye kumeneko amasankha okha ndiye kusankha kwa chaka chino kwasankhika anyamata pafupifupi folo amene apita ulere chomvetsa chisoni ndi chochititsa mantha nchakuti dongosolo lawo lakugawira nsembe kapena kupereka nsembe ku zipembedzo za satana pamaguwa a nsembe azoyimbayimba chimachitika nchani pamenepa pamene guwa la nsembe limeneli likulandira nsembe sililandira nsembe zina koma woyimba ayenera kupita pa guwa la nsembe lomwelo so mmene linali kuchenjeza muja linali kutanthauza kuti anyamata athu atulukemo m'mabungwe azoyimbayimba mzithandizo zimene zimaoneka ngati zikubwera mu njira za madansi guwa la nsembe la dansi limene likutenga miyoyo lero pokhwimira kuyimbako mwatsoka atitengera toti matafale nkhaniyi ndi yosausa kuti nchani chikuyenda pa malawi oyimba ena akulankhula mabodza kuyimirira pagulu kumanena kuti sitikudziwa chimene chatigwera ndi bodza lamkunkhuniza kodi iwowa sakumva samaona akanena kuti chatigwera sitikuchidziwa kodi lero ayikane imfa koma ndalama sadayikane ndani angavomere kuti anyamata amenewa sikale alandira ma 1 million 500 sikale lero imfa ikubwera anene kuti chimene chikutigwera sakuchidziwa nkulankhula kongofuna kudzitchinga pakati pa anthu kwaonetsa anthu ngati kuti iwowo ni mbuli pa imfayi koma imfa ya toti manje ndi anzace amene atisiya m'mbuyomo mpingo matse anyamata onse amene adatisiya m'mbuyomo ang'onoang'ono amene ali pa guwa la nsembe la chipembedzo cha satana sayiwala kuti mkatikati mwa kuyimbamo chamba chimene chimaoneka ngati chikutsogolerako ndi hip hop tipita wanthu apita wanthu hapapa atenga wanthu mpaka atatitha ngati sitimvera uthenga wobwerera mbuyo makamaka inu anyamata oyimba mukuyimba bwino koma muli pa chiopsezo choperekedwa nsembe imfa ilipo ndithu koma imfa izi zoti anayenda yekha kukafika pamalo poyimba watisiya ziyenera kukhala ndi mafunso imfa izi zakuti anayenda okha ulendo kuchipatala bambo abwerera yekha mayi atamusiya pa mortuary ayi izi zikuyenera kukhala mmafunso pakuti kufa tidzafa ndipo tili ngati madzi otayika koma ndipempha kuti wotayikayo asantayikire iye ngozi ya kuti kumwaliraku kuoneka ngati kumwalira chabe koma ambiriwa akutayika akumtayikiranso mulungu ndi chimene ndimati ninene chodetsa nkhawa kwambiri nachi anyamata oyimba amene akumwalira akumwalira ndithu mmene angamwalirire aliyense koma chodetsa nkhawa nchakuti anyamata akutayikawa sakumtayikira yehova anthu amenewa sakumtayikira satana akutayika koma atatayikira satana akutayika akutayika m'manja mwa mulungu wakumwamba atachita ubwenzi ndi mdierekezi chimene mmati ndinene pa statement yokolanakolanayi baibulo likuti koma ndilingalira kuti wakufayo asakhale wakufa ndi kumtayikira yehova pakuti kufa tidzafa ndithu ndipo tili ngati madzi otayika koma kodi wotayikawa akungotayika Funso nlakuti, Omwalirawa, anyamata amene afawa, akumwalirawa, akungomwalira? Akumwalira mu imfa yakuti Mulungu waikonza? Ayi. Anthu ena ayikapo dzanja kumuletsa munthu kupuma. Ndipo sipokhapa ayi, koma zafika posa. losausa kwambiri zimene zikuchitika mdziko lathu la malawi umphawi kufuna kupeza zinthu zaulere zosagwirira ntchito bwinobwino nkumene kwativuta kwambiri chigulupu chopsa kwambiri cha illuminati chikukakamiza ana athu oyimba kuti alowe koma gulupu la illuminati kapena kuti mugulu la illuminati limene mumalowa munyadira mukuti koma ndili ine wa illuminati kumanena kuti illuminati kusangalala poyitchula kuganiza kuti nzinthu zawamba kagulu kameneka nkamphamvu ku dziko lonse lapansi kali ndi guwa la nsembe loopsa kwambiri limene limadya ana achisodzera koma woyimba limatolera ngati nkhuku ikutolera mazira a nkhuku gulu limeneli limankwandira pamene likufuna lero jackpot ya illuminati pa malawi yagwera atoti manje kodi mawa igwera ndani Pakuti zimenezi zikhala zikuchitika mkati mwa chakachi, makamaka mwezi umene wathawu ndi umene tikulowawu. Pamayenera kulira wamkulu wodziwika bwino. Kumbukirani chaka chatha chija, padayenera kulira munthu wachikulire, ana a Mulungu. Taterepatu anthu tiyamba ulankhula zosadziwika bwino yamba udana ni wanthu amene ali wosalakwa ayi iluminati bushira adaipeza kuterero kuwena ayamba unena mbushiri mbushiri mm -mm. ina apa pokha m'baleyu nimamuyikira kumbuyo zomanena kuti mwakalowa nokha iluminati uko tsono mwalandira ma 1 million 500 Kumeneku chayamba kumbwandirani ngati nkhuku zachitopa, kumbwandilirani mthumba kutolera ngati akutolera mazira. Mumamwalira ndi zilakolako za kufuna kwanu kuti mutchuke, mulemere, kufuna zinthu zaulere. Mukamwalira kumeneko a Illuminati akakuchosani, kukuperekani nsembe, mudzibwera kuti Bushiri. Chimenechi nchipongwe. Muleke. kutonza munthu amene sadakulakwireni makamaka inu anthu oyimba ine mnena gawo la anthu oyimba na munthu oyimba asazanamizire bushiri ayi kuli gulu la iluminati ndiye mwini wake wa iluminati si bushiri mwatani kodi wanthu bushiri nchani ku illuminati ali kutali anyamatawa sanafikire pa gawo lakuti angatenge nawo udindo uliwonse ku illuminati wokhuzana ndi gawo la anthu oyimba la chaini yache beyonce kumeneko samala nazo kuti anyamata Rick Ross ali kumeneko ali na Lil Wayne ali kumeneko amene amakhapira kuperekera msonkho tattoo yonse mukuyiona ija ili ni msonkho wake ni yakewo amayitcha kuti tayita sana nsembe za tayita sana zochoka ku milungu ya tattoo zimaonekera guwa la nsembe la iluminati mchigawo choyimba kuli akuluakulu kumeneku osamangonamizana hayi sichoncho ayi sindanena ine kodi a Madonna akudzatani atanyamula list ya anthu anthu mdasangalala kukalandira kupanga bwanji ukaona zochita khala ngati achimwene ati siyawanso adachita weruka mu Madonna lero zili kuti mwapatsa malo ansembe achipembedzo cha iluminati ku gawo loyimba ku malawi mpaka kuwapatsa poloti poti amange atakunyengererani kukulererani kamwana kamasiye. Amasiye aja tsopano akuchuluka, lero umasiye wagwa kwa toti manje. Munkasekerera wanthu, mmasekerera wanthu azipembedzo za satana kumatsika mma airport wathu, kugona mma hotela wathu, kumwa madzi wathu. Lero popita asiya ziwanda. Nlekeni. bushiri sizikumkhudza kanthu nkhaniyi ndi ya illuminati kuli mabungwe tidanena ndipo zimenezi tidafotokoza ife mothandizidwa ndi ambuye tikutambasula zimene zichitike kutsogolo za imfa za anthu oyimbawa ndidanena kuti tangoyamba kufa anthu chaka ni chaka kudzipita munthu sindanena ine lero muyime pamaliro muyambe kulankhula kuti sitikudziwa chimene chatigwera bodza mudziwa zangochita tsoka kuti lero maere agwera atoti manje nkhani izi nzosausa kwambiri kuziganizira amalawi vuto tili nalo nchichewa chichewa sitimamva kadakhala kuti mmamva chichewa zikadakhala bwino wina akuyimba kuti brother twaibu paja ife oyimbanso tidakuyitanani kuti tikakhale ndi meeting ku hotela ya mtundu wa munkati tikakambirane chani kodi ine ndakubwezerani yankho kuti ayi zoti ndibwere tikumane nanu ayi koma ngati mwaumva uthenga ingotembenukani mtima chifukwa wotembenuza si ine wotembenuza wanthu ni mulungu sindatero kodi koma ngati simulapa achikulire ndithu munthu waimvi zace adayimba nkhani imeneyi wamkulu ngati ine ndemwe kuzoyimbako okhala ndzina lokanika ufufutika chifukwa wakhala pamayimbidwepa kwa nthawi yayitali akuti mbwere Tamatchula anyamata wena adatchona ku dziko la Awemba akuti tikhala ndi mkumano koma ndati hayi mkumano wokumana ndi ine mkumana mkumano wanji? Namanena kuti hayi inu mudatuluka tikuona mukupanga survive tikumane kuti ifenso mutiuze njira zimene tikatuluka tikhalire ifenso ndi moyo wosafa. Ndawauza kuti, Iye amene adzakhala pansi mu ngaka ya Wam'mwambamwamba, adzagonera mu mthunzi wa mapiko ace. Sindatero kukuyankhani kodi acikulire? Adzagonera mu mthunzi wa mapiko ace, nadzapumula kuusa. Bwerani kwa Mulungu. pali ngaka yotsegulatsegula pano chimphanga chachikulu chakuti mukhoza ulowako mpata wache zimbalangondo sizimalowa mpata umenewo Illuminati simakwanisa ngakhale kupisa chala nikothina imatseguka ngakayo mukamapita ukalowa Mukabisala imatseka, palibe champhamvu cha dziko lapansi chingalowe kumeneko. Ndakuyitanirani inu anyamata, kuyitanirani ku chipulumutso, ku ngaka imene ine ndidabisala. Palibe chinthu chowopsa kwambiri dziko lapansi ngati kuchita limodzi ndi chipembedzo cha sataniki. Sataniki ili nkuyipa kwake, kuyipa kwake nkokuti Imaphophola mmene ingafunire chifukwa mulibe chitetezo cha mtundu uliwonse. Satana si bwenzi. Satana si bwenzi. Satana n'chimbalangondo chosausa. Chimadya mitima. Chidamweta anthu ambiri zaka zonse zimene chakhala kudziko lapansi. Chimanyambita. Tapusisika kuti nkapeza galimoto kwa satana mukapereka moyo anyamata. Tapusisika kuti ine nkadziwa kumeneko nkakhala ndi ma degree nkakaimba nkatchuka mukangopereka moyo ana anga kuli guwa la nsembe lovuta kwambiri la chipembedzo cha satana limene anyamata a Illuminati amaitanitsidwa nsembe mwatsoka yagwera atoti manja nkhani yosausa nkhani yosausa. dzamvalira anyamata palibe munthu amene adzachita ubwenzi mchipembedzo cha satana nadzapindula ku dziko lapansi a Twaibu bwerani tikumane pa Lilongwe hotelo kapena pa Capital hotelo tabwerani mtiuze ife anyamata amene timayimba tikufuna nafenso tipulumuke mutasogoza munthu wachikulire kuti ndiye tikumane naye Tikumane pati? Kapena muli pati tikutengeni? Ndakana, ndanena kuti, Iye amene agonera mu mthunzi wa Wam'mwambamwamba, nadzabisala ku mapiko ache, ameneyo adzapulumuka. Sapulumutsa Twaibu, nkhale tikadakumana simukadapulumuka inu. Chikadafunika inu nokha mwa kufuna kwanu ndi kumvera mau a Mulungu ndi kupita kwa Mulungu yekha, nikuponya madiramu pansi Speaker pansi, maiki pansi. Kunena kuti Mulungu ndili pano ndilanditseni. Akadapsereza ukali wa makobiri mdalandira aja, mpaka mukadapulumuka. Ndikunena pano, mukadakhala ndi moyo. Chikuyenda ku dziko lapansi koma chili ndi miyendo folo. Chinyambita achisodzera chatuluka ku Illuminati. Mufuniranji kutchuka achinyamata? Mufuniranji kutchuka anyamata? Mufuniranji makobiri wosagwirira ntchito? Mudzawapeza kuti? Ndanena ine kuyambira nkale lonse, kunja kuno kulibe chinthu chaulere. Koma kumva wanthu Chichewa kumavuta. Dziko likukanika kumva Chichewa. silikumva chichewa kulibe chaulere kunja kuno kulibe chaulere sichidzapezeka ayi chaulere inu mdaona mamiliyoni onse aja mmanena za chimwene pano mnyamata Bushiri munaona inu Kulibe chaulere, kodi sadathothoke mwana wa pamtima? Kulibe chaulere, pamayenera kukhala nsembe yochitika kudziko, yochitika kwa aliyense. Imfa iliko, koma imfa zina mugulitsa nokha wana, mugulitsa nokha miyoyo yanu. chifukwa mwakonda zinthu za dziko lapansi. Nkhani iyi ndi yosausa kwambiri. Wolemba buku la Timoteyo, Paulo akuti, Dema wandisiya atakonda dziko lino lapansi. Wandisiya Dema, wandisiya Dema atakonda dziko lino lapansi, pakuti chikondi cha dziko lapansi ndi mdani ndi Mulungu.

Wandisiya atakonda dziko lino lapansi. Tipita wana apita ndithu anyamata oyimba kukhala opululuka si oyimba nyimbo za secular zokhatu. Ngakhalenso wopembeza oyimba nyimbo za uzimu kulibe lero ali kuti? Kaundula wa zinthu zopemphera adachoka kalekale ali ku Illuminati tunena pano. anyamata ana a mbewe ali ku illuminati anyamata ana a phiri ali ku illuminati nkhani yosausa ganiza kuti chikolopa chasalira m'manja mwawo chikolopa chasalira m'manja mwawo malo mwa ana a phiri koma chikolopa chasalira m'manja mwa anyamata oyimba za uzimu Pamene Yesu akubwera posachedwa, tikadafunika kukonza ntchito za dziko limene lino lapansi. Nili ni uthenga pano wotsimikizika, nikuuzeni anyamata amene mukuimba, mpaka tsiku limenelo, ngati simudzabwerera m'mbuyo, anyamata amve koma! Mayimbidwe paja wosinthanisa mmakobili kodi mve koma mufika naye kuti? Kayenda kufika pati? Uthengawu udamveka? Oyimba ambili mudamva kulankhula kwa Mulungu chifukwa ndanena kuti atsogoleli wanu azoyimba yimba adandiyimbila foni kuniwuza kuti tichite nkumano tikumane kuti nafenso tikufuna tituluke sataniki. ndawauza kuti ine sinditulutsa munthu iye amene adzagonera pansi mu ngaka ya wamwambamwamba yemweyo ndamene akulowa mu ufumu wa mulungu kodi muchita bwa lero dziko likukhalira kulira maliro wopanda wina woganiza tikungolimba maliro nkumangonena kuti anyamata wathu akupita anyamata wathu akupita popanda wina wochitapo kanthu palibe amene akuchitapo kanthu ndani akulankhula kapena kupeza mfundo ndi nzeru zoti achite kuyimitsa imfazi kulibe tonse tikulira maliro ngati otsalawo wanthu opanda chiyembekezo cha mtundu uliwonse womalankhula pagulu ngati kuti palibe chimene akudziwa ndizani wawa Mwafunsa mafunso sitikudziwa chimene chikutigwera ife anyamata woyimba tikutha sukudziwa bwa? Sukudziwa bwanji makobili ali mthumba? Sukudziwa bwa? Osayiyamika kuti chipolopolocho cha ulendo uno chakuphonya mmene nsembe yaloza yamaula kwa munthu wina sikuti iwe suli mmenemo ayi Munifunse ine achimwene, musanamize gulu pamenepo. Munifunse ine, ndikuwuzani. Satana alibe kaso, Satana alibe kaso. Khali mutamkondweresa bwanji, Satana alibe kaso. Adanyamula Michael Jackson, kanyamata kopepuka thupi. kanyamata kamachitachita kachifundo kothandiza wanthu koyimba koma kadapita satana alibe kaso adanyamula nkumapita ndithu aliyense akuona anyamata thupa kali kuti adapita mizimu yawo ngati ilipo ikukuwa kumayenje kumidima kalanga Kalanga, kalanga, kudikira tsiku ilo alandire chiweruzo. Satana alibe kaso. Satana alibe kaso. Kukadakhala kuti Satana ali ndi kaso, ndithu sakadanditengera wokondedwa wanga Constance Amafera. Satana alibe kaso. alibe maso amachita zimene iye afuna ntchitozo mutamgwirira namumsangalasa namulemera namudziwika ku dziko lonse lapansi anyamata oyimba inu namutchuka namujowajowa izi zala ziwiri mutukwana mulungu kumwamba kuvina kovina ngati nantchengwa mukumajowajowa satana alibe kaso Black beauty hadapita kuti lucky dube hadapita kuti handsome lucky dube satana alibe kaso alibe kaso satana atakuwa nyamatayo nobody can stop lege nobody can stop lege atakuwa mulungu sanyozeka sachite kaso anyamata inu mathalauza avyolivyoli tavala zovala za mitundu yachilendo za ku dziko lapansi zochokera ku maenje aja akumdima zimene zikuyendetsa music industry ku dziko lapansi mtchukadi mumveka Muoneka mu akanema osiyanasiyana, mudziwika bwino, mutapanga chilichonse chimene mungakwanitse, ana anga, ana anga aku music industry bwererani kwa Mulungu pano pali ngaka ya wam'mwambamwamba imene akagoneramo munthu sadzadyedwanso ndi zilombo zochoka ku Illuminati. Bwererankoni, bwererankoni alibe kaso. Tsiku lina kudamveka kukuwa mwa Chiuzira. Tanyamata tija titapita chisawawa. Mwayiwala kodi? Satana alibe kaso. Satana alibe kaso. Sadakutengereni kamwana kachichepere koyimba kaja kokhala mdziko la chiuzira mu lilongwe akuti koma amapita kunja koma amapita ku joni ayi amapita ku mzuzu pobwerera ndi amagona anangolumpha adalumpha kuti mwana wang'ono ngati amene uja lero mtumbira uli umo mwa chiuzira kadapita kamwana kakang'ono satana alibe kaso bwererankoni anyamata inu imfa izi zikhala zikuchitika ku dziko lonse lapansi kuphatikiza malawi tiyembekezere kutaya wanthu oyimbawa wosati mmodzi ayi wosati awiri ayi koma gulu litayika ndithu ndikupempheni ana anga mutanyamula madalama mutanyamula zigitala mdzanja maiki, koma muyang'ane nkhope ya Mulungu wa Kumwambamwamba. Kuyimbaku kukuphokosera mkhutu la Mulungu wa Kumwambamwamba. Inu ndi amene mwachulusa phokoso limene likukweza uchimo mdziko lapansi, osayiwala kuti kumene kukuyimbidwa kumakhala kuli mzimu wonse wa zizukulu za Lameki, anyamata wokonda zojowajowa, zoyimbayimba, kumene kumakhala kumwa chisembwere, kuchititsa patsogolo mchitidwe wachikunja, madalaivala wache si inu oyimba kodi? Muganiza kuti Mulungu angakhalenso chete? Nalekerera mchitidwe woterewu? Sadalekerere midzi ija, sadalekererenso angelo aja amene adachimwa. Bwererankoni ana anga. bwererankoni bwererankoni nkhani yosausa imene nkhani yosausa imene choyendayenda chirombo cha iluminanti chosakasaka chirombo cha iluminanti chipeza chipitirira umbwandira kaya mthawira uzambiya chili komweko anyamata sitimathawira mayiko akunja wina adathawira ku joni kuti nkajambule nyimbo adabwera kodi chinyambita chilombo chimenechi akadakhala mwana wanga nkadanena kuti tula pansi zoyimbazi tiye tipite kwa mulungu chifukwa uku aumbwandira autola bola chitopa umayiona ikudwala imafa mmawa wake koma ichi chikuchitikachi kodi ncha chitopanso ngati ichi Zaposera chitopa kutola kwake. Kuchoka pa siteji, kulowa m'galimoto, Jomba mzanga wachita bwa? Kapumule mutu ukupweteka. Omwewo wapita Atoti Manje. Ndani adzapwetekanso moyo ku dziko lapansi? Muzampezanso kuti? Waluso ngati Atoti Manje. Wapita chamudya nchani chirombo chochokera ku iluminanti nkhani yosausa lidachoka kuti tchimo wayambitsa ndani kuyipa kotereku akudya ndani kuyipa kotereku ndi zisankho zimene mukuzisankhira nokha anyamata mwasankha cha chimene mwasankhachi mwadziyika pa msika wa nsembe nokha eferemu akaphatikana ndi mafano timanena kuti mulekeni chikuyenda chinthu chimenechi ndi chinkukuluzi choopsa kwambiri polongosola eni ake a chipembedzo cha satana akunena kuti girida girida girida nkhani yosausa girida girida girida kapena kuti imfa imfa koma za oyimba Tinyamula maina otchuka, Dzichemelera okha ku LCD sakubisa, tinyambita mpaka list ya maina, bwelerankoni anyamata kukhala imfa kuno, tankhala mabulutu tikunenafe koma chichewa timamva. Inu chikukukanikani kumva m'Chichewa, dzamva liti ana anga, pamene lipenga latsala pang'ono kulira, loweruza kuweruza dziko lapansi, kadabwerako, zoimba zina zopanda pake, thawira kuuzimu, pita kuti ana anga? Muimba secular mpita kuti ana anga? Zokhazokhazo zimene mukukakamira zimene sizingathandize kanthu ngakhale mpang'ono pomwe. Imfa, imfa, imfa, girida, girida, girida. Bwererankoni ana akazi, anthu anga. Tisonkhane pa chifuniro cha Mulungu pokha. Pamenepa mpamene tingause. Pereke lipoti pano. Mmene achilendo akulowa m'dziko lapansi, mmene imfa zachilendo zikulowa m'dziko lapansi, mwezi wakupereka nsembe ku chipembedzo cha Satana. Nsembezo zakhuzanso anthu okhala m'makachisi. Nako kumakachisi kwayamba kugwa amphamvu. Akupita, akupita amphamvu, nane misozi ikulengeza m'maso mwanga, m'mene ndaona kuti kwachoka mayi wokhulupirika wabwino uja wapita. Mwaferanji mama, mwaferanji mama? Efereimu adaphatikana ni mafano, Ndanena nkhani imeneyi anyamata anzanga achipembedzo, tiyeni tibwerere kwa Mulungu, musaphatikane ni Efereimu. Koma kukakamira, ayi Twaibu, ayi Twaibu, ayi Twaibu, lero kwagwa chisoni ku nyumba ija yowulutsira mawu, ku nyumba ija ya uneneri, ku nyumba ija yodzichemerera kuti adayamba bwino mu 1844, kwayamba kugwa chisoni. chachitika cha Kodi mungayende pa red carpet wosaperekera nsembe zache? Mwatsoka, mwatenga chemwali. Efereimu aphatikana ni mafano, nukanika unena, Ine kukamwa kwangondiuma, ndili ndi chisoni. Mpingo wa Mulungu, Pembedzerani atsogoleri achipembedzo amene adaphatikana ndi Efereimu. Simungapite ku State House kawiri katatu nikuphatikana ni wanthu wopereka makobiri awa ati mbwee m'makomo mwanu. Kuganiza kuti zingangokhala choncho, mwaphesa wosalakwa, mwaphesa wosalakwa, mwaphesa wosalakwa, mwaphesa wosalakwa. Ha! Apumuleni chemwa. mpaka tsiku limenelo amen